ọ dị mma anyị anọgwụrụkwara na obi Jewish prọfet osisi a na-amaghị afa ya ọ bụ ee eh, prọfet na-eji mkpa akwụkwọ na mgbọrọgwụ eme research eme nchọpụta dị iche iche gbasara ka mm, Chukwu ji kee ya na ihe ọ na-alụgasịrị ndị mmadụ na ka a ga-eji wee jiri ya yere ndị mmadụ aka na mmụọ ma na ahụ isi ike ma na agamniru prọfet anyị ekene gị kee ka i mere ee eh, Ee, ị kwenyere na mmụọ kere ndị Juu kere ndị Igbo ee na ị na ndị Igbo na-eme ofu daalụ rinne Ee, ihe gbasara chi ka anyị bịara ịma na- maka maka gị mana tupu anyị na-aga n'iru anyị ga-achọ ka ị kọwatụgoduru onwe anyị onye bụ prọfet Jewish prọfet osisi a na-amaghị afa ya na Nimo ebee ka ọ nọ kedu ka m mm, ije ụwa gị na mmụọ si bido kedu ka i si bezi m hapụzi ihe maka ụdị ekike i kere ugbu a bụ ekike a na-afụ na juu ndị juu na-eke otu a ka prọfet ha si adị ọ bụ Israel ka i si bata
eh, ejego mba dị iche iche mm. ejekwa n'obodo dị iche iche ebe a na-akpọ omimi na mbụ mụnwa bụ osisi a na-amarọ afa ya mm. prọfet Ndubuisi Odogwu otu osisi a na-amarọ afa ya na Nimo assignment m na ihe anyị ji wee bịa bụ ihe ịgba mgba megide wickedness injustice na mmegide mm. na ihe a ga-eme ka ndị mmadụ dịba happy ka ihe ọma na-eme hmm. onye ọbụla akpọ n'ụwa nwere ihe e ji kwa ya hmm. and ọ bụrụ na anyị na-aga ị na-ama ihe ahụ i ji bịa ụwa emebe research chọba ihe omimi dị na ya osisi a na-amarọ afa ya bụ osisi dị omimi a na-akpọ omimi wee na-achọ ihe omimi dị n'ụwa ka chi si mee ya na ihe chi si mee mee na ihe chi nyere ihe ọbụla o kere eke n'ụwa na ndị mmụọ nọ n'ime ya ihe ọ na-asọ Mm. na ihe ọ da-asọ Mm. na ihe a ga-eme ka e wee were ya wee zọọ ndụ mee ka mmadụ dị happy Ee, prọfet osisi a na-amaghị afa ya ee ihe chi anyị kwuru tụrụ aka bụzi ịma na ọ bịa so n'isiokwu anyị Ihe esiere ndị mmadụ ike maka ihe isi ike ka ụfọdụ na-eji agbakwu n'aka ndị na-emekwa ihe dibịa na-eme ihe mmụọ na-eme ihe ma ndị amụma na-asị ụfọdụ jee ebe a sị na ihe karịrị ha mana ọ ka aka na ihe anyị na-aghọta ụfọdụ na-eje ebe a eh, jee na ndị ihe na-esiri ike jee n'ebe ụfọdụ ma ndị na-aya anya anya asị na ọ bụ chi ha onye chi ha na-eme ha gịnị bụ chi gịnị bụ onye chi kedu ka ị ga-esi wee kọwata nke mana ị ga-enye nke aka ndị ọzọ so m jụọ gị ajụjụ ị ga-agwa agwa anyị ee eh, ị gwago na ị nọ na Emene mana akara ekwentị a ga-eji wee weta gị na ebe ị nọ na Emene tupu anyị na ị kọwaziala anyị ajụjụ eh, ebe anyị nọ na Emene bụ 28 eh, up and off Nkwubor hmm. ebe i si na Abakpa ị batara n'Enugu si um, Abakpa Junction gbadataba Emene i rula na um, Old Road ka ị ga-esi bata Old Oye Emene opposite Total Filling Station i rutego ọkada ọbụla ị kọrọ usoro na ọkada ọbụla ị sị ya buga gị na White House na nke dada prophet osisi a na-amara afịa a ga-ebute gị na White House ebe a ka anyị nọ ebe anyị na-abịa bụ ezumezu mmụọ na mmadụ ya bụ, obi gị ebe a bụ ezumezu mmụọ na mmadụ na mmadụ ihe mmụọ ka anyị na-eme ndị ị na-ajụ m ihe mmụọ kịta mụnwa bụ mmụọ na-emekwu ihe mmụọ Mm. na-akpọkwu omimi ịma mmụọ niile ya bụ research anyị na-eme Yes. ghọtago ihe niile ke ma ha asaa mmụọ nọ n'ime ya na ihe ọ bịara ime then a kọwakwa kịta ma nke ọma ma nke ọjọọ anything mmụọ kịta anyị na-ama ihe omume dị na ya akara ekwentị
08033376944 ị ga-ekwulite ya ka ka anyị wee nwee ike na-anụ ya ọfụma Ee, ị ga-akpọrọ anyị akara ekwentị ahụ ọzọ 08033376944 ọzọ 08033376944 ị sị na ihe chukwu kere gị bịara ụwa ime bụ ka ọ dịrị ndị mmadụ mma site na ihe chukwu kere site na mkpaakwụkwọ na mgbọrọgwụ na herbs na nature dịka ị na-esi ekwu ya dịka Jewish prophet ee ajụjụ ị jụrụ amaka because you need to correct ya first of all mmadụ ọbụla ga-eme ya ga-aghọta mmụọ ihe ihe a na-akọwa mm. chi bụ mmụọ mm-hmm. chukwu kere enuigwe na ụwa tinyere mmụọ n'ime mmadụ e kwuba okwu chi kịta ndị Igbo asị gị na chi onye dị n'izu o nwere ihe ga-eme ya mm. ihe ọma mere ga-asị gị na chi dị mma e ji na-abịa n'afa mm. ị ghọta m na-ekwu na Chinenye. chinenye na chi onye amaka kịta ana m ekwugodị nke mmadụ kịta Mm. O- asị gị na onye kwe chi ya ekwe i buru chi gị ndị na-eme ihe a kịta ada awork ị ga na-ene n'anya Mm. ọfụma yes ị ga na-asị ndị a na-egbu ọ na-awork Mm-mm. because ọ bụrụ na otu ihe ị na- ị na-eme ihe ị na-enene ihe ị mere one year two years mee years o merọ ike i bukwa na-emekwa the same result ka ị ga na-enweta hmm. ihe a na-achọ ka ige ntị kịta chi gị ahụ kịta bụ ige chi gị ntị hmm. o nwere ihe chi gị na-agwa gị hmm. a sị na nrube isi dị mma karịa ịchụ aja ndị nzuzu o nwere ihe chi gị na-agwa gị ige ụfọdụ anọkọta ha na chi agwakwa ihe metụkwara n'obi na ọ bụ na ọ na-ege mmụọ ya ntị hmm, na ya agaghị eme ihe ihe a mere ya kịta o oh, datin na ị na-egekwa ntị o nwere som biznes iti etinye ego furu mana bifo ihe eme chi gị ahụ nọ n'ime gị asị gị don't put this thing ihe ama nwụọ hmm. na onye a mecha ọ ga-eregret ya onye ọbụla kịta na-eje first of all bụgoro igegori chi gị ntị hmm. ihe a kịta ebe a ka ọ sị gị nọrọ ebe a ka ị nọ bikos ebe ọ bụla chi gị sị gị nọrọ ị nọrọ ihe emebe ebe ahụ mana enwe ọnọdụ mmadụ ga-anọ tupu ọ ghọtaba ihe chi ya na-agwa ya ya na-egwuri kịta ihe ọ bụla ga-eme gị kịta hmm. chi gị a kịta nọ kịta buru gị ụzọ kịta hmm. asị na onye gbakarịa chi ya n'ọsọ hmm. onye buru chi ya ụzọ ọ gbagbuo chi ya n'ọsọ wen ọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ ịgbagharịchakwa ị na-achitere ata ebe a isi miscalculation na-eme ndị mmadụ ha ịghọtara ihe chi gị na-agwa gị onye akịta ọ sị gị na ụwa na na nwa o nwe nke ndị Igbo sị ya ịfụ onye ya na chi ya dị mma mm, mm, mm, so ifụla na onye ya na chi ya dị mma ọ dị ka o nwe ihe ọzọ mee ya ụfọdụ asị ọ bụrụ isi nne ọ ige ntị chi gị anyị na-ege ntị kịta onye nwa bụ ihe ị ga-eji prọspa ihe ị ga-eji dịka dịka onye amụma Jewish prophet na-eme nchọpụta gbasara ihe chi hmm. na ihe mmụọ na otu mmadụ na chi ya ga-esi wee dị na mma nakwa ọrụ gbasara ka ihe niile Chukwu kere ka ọ ga-eji wee ka ndị mmadụ ga-eji wee rite ya uru agamnihu adị ahụ isi ike adị na ihe dịgasị iche iche adị eh, ewue ka oge ị na-apụta abịa na nke gị ịkụziere ndị mmadụ ka onye a ga-esi ghọta chi ya ụfọdụ ndị gaghị egoro ihe na-esiri ike ha ka nwee ike ha na chi ya emekwataka chi ya ihe agabara ha na mma ị connect with chi gị ahụ Mm, ifu na ị needirọ stress onwe gị mm, ihe maka ejisi gị buru ụzọ ihe na-eme na ọ dị ka nsogbu igbo nwere na na o nwee ndị akpọrọ n'ọlụ Ewe- fọsụrụ onwe fa na enwe ndị a na-akpa akwa a na-akpọrọ ọ bụ na mmụọ kpọọ enwe ndị na-ekwesịrị ịnọ ime ihe mmụọ enwe ndị na-ekwesịrị ime ihe dibịa mmụọ ọbụla kpọọ gị na ọ bụ na mmụọ kpọọ gị mmụọ ahụ ga na-akụziri gị Ị needirọ stress onwe gị. Things ga-eji aka mmụọ kpọọ ga na-akwụ gị ụgwọ. Eh? Mm. Mmụọ kpọọ gị mana ị kpọọ onwe gị na-akwụ onwe gị ụgwọ ị ga na-asọsa. Onye a- Ị onye a- ga-eji eze na-ekpe ekwere ị na-etigharịzị a- a- a- aga ebe dị iche iche. Ma ọ bụ- Even na biznes ịfụ onye nọ na ebe chi ya sị ya nọ o nwere ike ọ marọ ife mana ife ọ nọ ọ bụrụ billionaire. Mm. gịnị ọ ka n'ụka ị na-asụ onukwu a ka ekwesị kpata ego Mm. ebe chi ya chọrọ ka ọ nọrụ ka ọ nọ ihe debere ya ihe ọ ga-eji bụ ọgaranya baa o jekwa nchọpụta chọpụta mana ịfụla anụ onye ọbụla kịta na-anọrọ ebe ahụ ife onye ọ na-afụ ọsụ onwe ya Mm, mm. na-esi ọnwụ na- na ọgbakọ ụgbọ nọkata ọ pịa isi n'okwute ọ nọkata ọ pịa isi n'oche ihe a na-achara ya esiri ya ike Mm, maka na ya na chi ya adịrọ na ọ chọpụtakwa ọgba ọgba na-eje ọmụ ga na-achịta ebe chi ya na ọ gba ọ gbakarị chi ya n'ọsọ oge niile ume amalụ ya ị ga na-eme
ọ nọ n'ọsọ mgbe ọbụla so ihe a bụ ihe a na-eme first of ị ga-emegodi na mbụ gị na chi gị kịta ihe chi gị na-agwa gị ebe ọ sị gị nọrọ hmm. ị nọrụla n'ebe a kedu ihe niile ga-abịa ebe ahụ ọ dị mma e, e, ka anyị bịaghachi maka na ihe ị na-ekwu garịrị kedu ebe ị nọ maka anyị nwee ajụjụ m chọrọ ịjụ gị gbasara mkpa akwụkwọ na mgbọrọgwụ na ka a ga-eji wee jiri aga n'iru mana ị ga-agwa anyị ebe ị na-anọ na ka a ga-esi wee weta gị jụọ gị ajụjụ
obi ezumezu mmụọ na mmadụ hmm. bụkwa ihe mmụọ ka anyị na-eme ebe a hmm. pure with nature anyị bịazie na that nature ahụ afịfịa herbs ihe niile ekere eke ekwu nwere three aspect of it Hmm. enwere consumption nke ihe ndị gboo chọpụta Hmm. m wee na-ekene ndị gboo Hmm. sị ha lalụ jụụ Hmm. alụ jụọ oyi ise because na ọ ha mere na anyị dị happy na-eri ihe na ọ research eme webatacha ya n'ụlọ mm, bụ ihe a chọpụta anyị na-eri ma ji a ma akịdị mm, ma fịọfịọ ma fịọfịọ ma akpụ ihe niile a bụ mmadụ chọpụtara ya a wee kwadobe ya mebe ya ka esi eri ya Mm, a wee chọpụta n'ụzọ ka mma mmadụ ga-esi ri ọ tọ ụtọ dị happy mm, otu a ka ọ dịkwa na em, mgbọrọgwụ na afịfịa afịfịa nwekwa the other second one kịta enwezia healing aspect of it ịgwọ ọya hmm. nke afịfịa anyị fụ kịta ma curry anyị ga-esi nwekwa ebe a ga-esi tinye ya ọ tọ ụtọ na nri hmm. nwezie ebe nke ị ga-ejikwa wee were ya wee gwọọ ọya afịfịa na the other ịgwọ ọya na side nke hmm, nke nọ ọgwụ ofu afịfịa mana the other side a kịta nọzi ịgwọ ọya na ime ka mmadụ dị free na ihe niile bụ nyanya iwepụ nyanya n'alụ mmadụ nke ịtọzi kịta na-abụzi kịta spiritual nke anyị ga-ewekọtakwa kịta wee chụọ amụsu Mm. yes ofu ofu afịfịa afịfịa mana ị ga-ama ka ị ga-esi wee mee yes ị wee werekwa this same ofu afịfịa ebe ahụ ndị ndị ọjọọ kịta si na-akpọrọ n'ọrụ na-eji ebutecha mmụọ ọjọọ Mm. Ya- maka ajọ mmadụ kịta nwụọ ọ bụlụ ajọ mmụọ ezigbo mmadụ nwụọ ọ bụlụ ezigbo mmụọ Ee. ihe ị fụ ya kịta na Eh. so ihe mmụọ ka a na-eme kịta na Mm. so those ndị ajọ mmadụ a kịta na abụ anwụkwaa n'ụwa mmụọ akwa ajọ mmụọ ka bụ ime itukwa a na-alụkwa ajọ ihe ezigbo mmadụ pakwa ka gwa na-emekwa ezigbo ihe mm. yes mm. so that eh, ndị a na-akpọrọ n'ọrụ ma ọ bụ ndị a kịta na-emebicha ihe mmụọ kịta mm. ndị a ha tinyecha bens na ndụ iwere that nature kịta onye a were awụ alụ ma ofe ma ọ bụ izipụ ya ọlụ mmụọ kịta ka m kọwaalụ igbo kịta ụwa mmụọ bụ integrity ihe na-achị dị ya ị ghọta m na-ekwu na mm, eziokwu na ikpe kwụ ọtọ kịta mm. mere onye ọbụla mgbe gboo onye ọbụla echiri echi ruru ebe Igbo na-asọpụrụ abata anọ a ga-eji nata ji na ọkụkọ na ọnya nri kịta respect mm-hmm. na ọ na-afụ onye a sị onye kịta dị nsọ na-ekpe ikpe ziri ezi mana a corruptụchazie niile kịta mana ebumnobi eji tinye ya kịta bụ na onye a ga-eme justice na gị na onye ọsọ ọ ga-ekwu ọ ga-ekpe ziri ezi then ndị a niile ị fụ a na-akpọrọ n'ọlụ a kịta bụ ị nọkata mmadụ kịta o jee welụ mmadụ si na eme nye ụmụ nwaanyị ma ya Hey. n'afọ ime Hey, hey. Na ọ dịka nke a na-anụgasị A na-anụ ihe na- a- na-ejigasịrị abomination. na ha na-eme ndị mmụọ ị fụ mmadụ na a na-achụ afọ ego ebe e kidnap wepụ welụ human being Hey. onye ọbụla gburu mmadụ kịta egbugo onwe
ka ihe a niile bụ aja alụ ma mechakwa ha ataba afụfụ yes onye mbọsị ọbụla mmadụ gbu mmadụ ma ọ bụ eweta nke pas onye gburu wee wetara gị isi na ị na-eme ya i tinye aka na that injustice i sogo mee alụ ahụ ị fụ ya kịta hmm. lụọ unu ọkpọ kịta to um, i preserve ana kịta i maintain justice Mm. ọfọ kịta ị sị na i ji kịta bụ ikpe ziri ezi na ikpe nkwụmọtọ gụnwa kịta bụzi onye na-ajoin onye ọjọọ wee mee ihe a kịta na i nwe case so ihe kịta na-eme na mmụọ abụla ego Iw- iwere iweta kịta monkey kịta Mm. i bute em one billion Mm. one trillion debere monkey debere ya nkata banana ọ ga-echoose banana ya ka m na-ekwu na ị bata na mmụọ kịta Eh. ị debere mmụọ oke ọkụkọ ebunu Mm. ma ọ bụ efi debe trillion o were ebunu na efi Mm. Yes. maka ma- paper ada eme exist ebe a ihe na-eme exist na mmụọ bụ integrity Mm, ikpe kwụ ọtọ eziokwu eziokwu nsọ Yes, ntọ na na justice, anị yes. dị mma yes onye Maka ga-abata gịnị?
ọ gwa gị eziokwu onye ga-abata o save oso save onye a na-emegide ebido kwụ ọtọ Mm. ọ bụrụ ịga atị ọ bụrụ ya i nene ndị gboo mgbe a fụrụ na mmegide na enyi enwee ihe zukọta kpọkọta na wee dubata mmụọ ka a na-agba mgba megide wickedness onye a bụ onye Ka obodo dị n'udo. obodo dị mma otu ọ ga-esi mee kịta onye ọghọ ahụ amara ọghọrọ ahụ mma egbuo ya e wee bubata that nke a kịta ka a na-akpọzi omenala ka aghọtakwa ihe dị iche na omenala na anị mm. anị dịrị onwe ya anị dị before omenala abịa ihe dị na chi bụ ịma na anị kịta mm. anị tọrọ mmadụ mana mmadụ webata chi mm. so anị a kịta mmadụ webatara kponitere ya and ihe eji kponite ya abụrụ ka onye ha ego ọ ka eji ebe a nkịta mee justice ndị okenye wee nọrọ kịta ka a ghara inwe mmegide awọ wee na-awọ ọkụ with ana kedu akara ekwentị gị prophet ka ndị ọzọ so m jụọ anyị ga-ajụ. 080 Mm. 333 76944 080 333 76944 Mm. ọ dị mma Em, ọ nọ na WhatsApp Ọ nọ na- onye a ka anyị ji agha na WhatsApp ya. Eh, ebe ebe- ebe ezumezu mmụọ na mmadụ dị. ezumezu mmụọ na mmadụ bụ 28 ọkpandụ hmm. Emene kịta off Nkwubor hmm. Emene mana ebe ọbụla i si i rutere nne oyi Emene i rutego cross rara ọkada ọbụla ị sị ya buga gị na White House na nke prophet osisi amarọ afa ya hmm. dada a ga-ebu i rutego biko ị gaghị akara ekwentị gị WhatsApp nke 080 3337694 anyị na-achịkọta ya ọnụ prophet Jewish prophet eh, ka ị bụ osisi a na-amaghị afa ya maka na onye chọzi ịjụ gị ajụjụ a ya jụba gị ihe dị na chi anyị na-ekwu maka ihe dị na chi ihe gbasara chi na i kwugo na ka ụfọdụ ndị ọkaka na ndị na-arụ ọrụ chi ugbu a na ọ bụ ka esi na ha aghọtara ihe bụ ụfọdụ abụrụ ndị mmụọ kpọ ọ bụ na mmụọ kpọọ gị hmm. ọ ga na-enye gị nri ka ị ga-esi bụrụ ọgaranya na ya ka ị ga-esi na-akwụ ụgwọ agwụ oge ruo weta ya oge ruo iche ụlọ ụlọ ọkpọtọ ya Ọ bụrụ- ga-eme ọ bụrụ- ọ bụrụ ịbịa na-agba mmadụ ebini na efi na ihe ndị ihe ọ bụla ga-abụbu na oge ruo mmụọ kpọọ gị ga na-akwụ gị ụgwọ ọrụ because ọ ma that mmụọ ebe a nke ebe onye na-alụ ka o si eri Mm. onye onye ọbụla chi ya kpọrọ n'ọrụ kịta chi ya kpọrọ ya na ihe kpọrọ ya kịta ga na-etake care of onye a mana ndị ji aka fa banye Mm. fụ na ihe a na-atọ mgbe gboo kịta ndị gboo nwere standard Mm. a na-eme ya by ife ị ga-afụ dị mgbe gboo onye mmụọ na-akpọ ọ na-agba ọsọ Mm, ehe, mhm. ị ghọta na-ekwu na ọ na-agba ọsọ Mm. maka ọ ma ihe dị n'ime mmụọ a ga- ga- ga- ga- ọ ma na ịma mmebiribiri mmụọ a ga na-akụziri gị Na- mana ndị a kịta abanyela kịta the aspiration na ihe ahụ ha nọ n'ime ya amarọ ihe ha na-eme and mmụọ abịa o bupụ ha anị abịa o bupụ ha and mgbe a na-ebupụziri ya ọ na-etigharịzi eme gburugburu gburugburu gburugburu Mm. na-emezi ihe niile fọs hmm. and ị bata kịta ọ na-eme ihe a nkịta ị fụ na the spirit adịrọ because onye mmụọ kpọ ọ mmụọ na-eje ozi hmm. ihe ịnọ kịta bụ wuo obinie ọkwa chi bụ mmụọ chi bụ mmụọ kịta onye ọbụla nọ n'ụwa kịta nwere aspect of chukwu nke dị n'ime hmm. mana anyị na chi ahụ ga-adị na mma ọ bụrụ na gị na chi gị adị mma kịta bụ ige ihe ahụ ntị merụ na so mana mana nke nke bụ eziokwu bụ na onye chọzie ịma ka ya na chi ahụ ga-eji dị na mma ya kpọọ ka akara ekwentị a ga-eji wee kpọọ ka ịma na e, chi mmadụ na mmadụ na chi ya ịdị na mma anaghị abụ ofu ugboro ewe ihe onye a ga na-emerịrị ọ bụrụ na ọ na-azụ afịa ọ na-aga ezinụlọ ya dị n'udo ee eh, ihe ọma na-eme ịma na ewe ị na-akwu okwu sị na ihe ị bịara ọ bụ ime ka obi aṅụrị dị ebe ọ bụ na ị nọkwa na obi aṅụrị onye onye lụ ụlọ ọma kịta nwa ya nụba sị na chinye na chi ya dị mma eh. onye ị ga-afụ ndị mmadụ ọ chọọ ịbanye moto a chi ya asị ya mbọ si ka mba na ọ chọrọ ịba moto moto a pụọ ọ pịara ya mana ewe ihe mmadụ ga na-eme onye bịa jụọ gị ekwuzizie ya ka ọ ga-esi ghọta ya kedu akara ekwentị 080 333 76944 080 333 76944 ọ bụrụ na ewe ka gị ihe ji gbagwojuo gị anya na mmụọ anyị na-ekwu maka ihe chi ee prọfet jewish prọfet osisi amaghị aha ya na n'imo na ka anyị na ya na-akpara ụbọ ọ na-agwa anyị ihe chi na- mana Jewish prophet osisi a na-amaghị afa na-asị gị na ị bịa na-akọwara gị ị mara ka gị na chi gị ga-eji wee dị na mma ewere ụmụ ihe ọzọ ị kwesịrị ime ị na-eme ya ka ọ dị na mma maka na ya wa bịara ụwa na-eme research mara na ewe mkpa akwụkwọ na mgbọrọgwụ ga-abụ maka nri maka ahụ isi ike ga-abụkwa maka ihe mmụọ maka na o were chi dị n'ime ya ewere mmụọ dị n'ime ya ha ị ga-enye ya akara ekwentị ka ị chịkọnata okwu ka anyị pịachizie ya 080 333 76944
Mm. ebe ebe ebe ihe akara- ihe akarịkwata azụ gwa anyị oge eji afụ gị na ebe ka a ga-esi wee rute obi ezumezu mmụọ na mmadụ na Emene obi ezumezu mmụọ na mmadụ 28 28 ọpa ndụ off Nkwụbọ ebe a bụ ezumezu mmụọ na mmadụ
ee i siri na old park i rute n'Enugwu ọ bụ na ị mara old park afịa isi ba moto na-abịa Emene i rutela na Oye Emene opposite Juhel old Oye Emene opposite Juhel cross ọkada ọbụla ị nwetara ya buga gị na nke white house na nke osisi a na-amarọ afa na prọfet ada ebe a bụ obi ezumezu mmụọ na mmadụ i sigoro Abakaliki gbadatakwa the same old Emene follow this direction na ọkada ọbụla ma ebe ahụ ọ ga-ebute gị na obi ezumezu mmụọ na mmadụ so ebe a bụ okwu mmụọ na ihe a ga-eji were ihe mmụọ na ike dị na mmụọ wee mee ka mmadụ dị happy ka mmadụ na-progress na ihe ị ga-eme ka gị na universe dị n'udo because ihe na-eme na ọtụtụ mmadụ nwee peace n'ụwa a, ụmụ ya eto n'anya udo adị Mm, i zebere ihe omi- ihe ihe adị na nature mm, gị na nature dị n'udo onye nwa bụ na a sị na onye a kịta na chi ya na-anụrị ọgụ mm, o nwee ebe i ji afịa aja kịta mechaa i were isi gị buru mm, mm, ada ka onye ya na chi ya dị mma o nwere ihe ị ga-eme ya mm. onye ga-anọ onye a na-egbu efi na-egbu ebu a na-agba nkwụ na-enwe aṅụrị ihe ọma na-eme ihe ọma na-eme kịta nature onye ọ na-emekwa ka ndị mmadụ dị happy maka ị fụla ndị ọbụla ha na chi adị mma na-eme mm. ihe ọbụla onye ọbụla ya na-eme ka ọ ga-asị mmadụ ebe mm. ebe ndị nọ ya nso ga na-adị happy ebube ya bụ ebube ihe ọma Yes, ị ga-afụ data ị fụ na onye a na chi adị mma Mm, mm. i nee anya na-abụ ụmụ ya na ebe niile a kịta ị ga-ama onye a mere ihe nye na chi ya and the first of all chi mmadụ adị na mma na-aga with ihe niile a nwere ihe jikọ anyị na anị ga-adịgoro mma law Mm, mm. onye ahụ ga-anọ na justice law ahụ na ihe a ka m chọrọ ka o- o- onye chọzie ịma ihe gbasara law a na ihe chi dị na mma ya kpọọ eh, eh, Jewish prophet osisi amarọ afa ya akara ekwentị gị bụ 08033376944 mm, ọzọ 08033376944
ndị be anyị unu ma na anyị ama kwucha ihe niile taata ewezi ka o si dị ọ ya mere nna bịa gwụrụgwụrụgwụrụ sị ka ihe akara ekwentị ka unu ghara ịbịa na-akpọzi m na-ajụ m ị chọọ ịkpọ gbasara ihe chi ihe mmụọ ee eh, ịkpọ eh, Jewish prophet osisi a na-amaghị afa ya ọ bụ eh, nwa afọ Igbo be anyị ee mana ọ na-eme ihe mmụọ wee na-eme nchọpụta dị iche iche gbasara ka chi ji kee ụwa na ka a ga-eji wee jiri ụwa wee na-eme obi abịa ọ sị na ihe a bịara ụwa bụ iji ihe Chukwu kere mee ka ụwa na-enwe anwụrị onye bịa bịakwana ya nsị fụ na a na-enwe anwụrị anyị bịakwa fụ na anyị wuru ụzọ wee anwụrị ọ gọọla ya ọfọ anyị wee na-enwe anwụrị wee na-asị ka anyị mụtakwa ọzọ n'aka gị ọ ga-adịrịrị gị na mma prophet ọ ga-adịrị gị na mma udo dịrị gị